ụmụ nwoke bụ anụmanụ ụmụ nwaanyị bụrụ gịnị ụmụ nwaanyị abụrọ anụmanụ ka m kọwara gị ọfụma ụmụ nwaanyị abụrọ anụmanụ unu bụ ụmụ nwoke ụmụ nwoke bụ anụmanụ because unu bụ mkpi ụmụ nwaanyị abụrọ anụmanụ ụmụ nwaanyị abụrọ anụmanụ unu nwa bụ mkpi na-eje achọ skirt ụmụ nwaanyị obodo unu nwa bụ mkpi jeli na na skirt nwaanyị obodo na ala ana-apụ gị o nwerọ ka ụmụ nwaanyị si wee bụrụ anụmanụ ọ sọ unu bụ ụmụ nwoke bụ anụmanụ anyị nwere n'ụwa anụmanụ unu bụ ụmụ nwoke nke unu dị too much unu ncha niile bụ anụmanụ ọ unu bụ ụmụ nwoke bụ anụmanụ ọ bụrọ ụmụ nwaanyị ka eke ụmụ nwaanyị esi bụ anụmanụ o nwe ụmụ nwaanyị isi fa akpakọrọ ọnụ o nwe ụmụ nwaanyị na-eyele eyele o nwe ụmụ nwaanyị ya asị na fa jelụ na fa jelụ nakwuru ụmụ nwoke obodo je na n'iyi je na-emegheri ijeli naanị ikpu nwaanyị obodo were ife niile gbasatara anyị kọsịara fa ụmụ nwaanyị obodo ebuzielu unu je na-akọrọ ndị ndị ndị ndị dis- ndị ọchịchị fa ndị ọchịchị fa weziela anyị duwere anyị n'ọdụ n'ọ- n'ọbụ- n'ụdọ anyị anị n'isi kpụrụ anyị n'ọnụ unu nwa bụ ụmụ anụmanụ ji ele naanị ikpu nwaanyị obodo wee kọrọ ife niile leakie secret unu niile ịbịara obodo oyibo isi ya ada arụ ọrụ ịma na nwaanyị ọbụla ị fụrụ ebe ịbịara obodo oyibo nwaanyị ahụ ekwesịrọ ịbụ nwaanyị ị fụ ya afụ n'anya nwaanyị ọbụla ọ bụrụ na isi unu arụ ọrụ na unu abụrọ anụmanụ ị kwesịrị ịbịa abroad ebe ị bịara ịchụ ego jee mewe love afụ na oroma ya bịara abroad ịbịa chụọ ego mewe love na ala ana-apụ unu nasịa n'iyi anaghị eme love ma ịpụta ịchụ ego ihe eji abịa achụ ego bụ anya red anya isaa anya saa ka eji achụ ego ebe ọbụla i felu n'elu bata bụ abroad nke gị ime anya saa ọ bụrọ ịbị- ịbịa mewe love with citizen ịbịa be fa ịbịa chụọ ego wee be owe ewefali na anyị n'ime wee fụ secret unu niile leakie ya outside fa wee chụrụ unu n'aka ọgwụ niile ndị paki na-ele ndị india na-ele ndị ndị ndị ndị somalia na-ele ndị obodo niile na-ele beta asị na ọ sọọsọ unu na-ele ọgwụ a sị na ọ sọọsọ unu na-ere ọgwụ unu nwa ka a kpụ n'ọnụ due to na unu bịa obodo a ịchụ ego jezie mewe love ala ọ na-apụ unu ị fụ na anụmanụ ka unu bụ je fụwa nwaanyị obodo n'anya anụmanụ obodo obodo a nụnwa bụ obodo ndị ndị mmụọ anyị nọ n'ime ka unu je fụwa n'anya ọ kwa unu je fụ fa n'anya wee tara ife akụ- wee tara ihe nzuzo niile dị n'akụkụ anyị tinye kọrọ nwaanyị nwaanyị obodo bụ delilah wee were wee kee ụnụ agbụ wee kee kọrọ ndị obodo ndị ndị ndị ọchịchị fa ndị ọchịchị fa wee jide ụnụ n'ọrụ ụnụ nwa bụzi ndị na-ere ọgwụ na obodo ọzọ adị elezi ọgwụ obodo ọzọ adị emezi ife ọjọọ ife ọjọọ niile a na-eme n'obodo a bụzi ụnụ nwa due to gịnị ụnụ bịara obodo oyibo ime love isi adịrọ ụnụ mma ọ bụrụ na unu maara ife na unu abụrọ anụmanụ unu anya pụtara abata obodo unu bịara ịchụ ego with anya red na-acha unu n'anya unu ga-ejibu ịchụ ego nje mkpa mere ịfụnanya ị na-emesa ịfụnanya wute achụ nwaanyị obodo i che na ife ọbịa ife ọ ma na ị bịara abịa yes ọ ma na ị batara n'obodo fa na ọbịara abịa nwa ọbịa- ọ- onye bi- ọbịa onye bịara ije nwe ụna i che na nwaanyị obodo amarọ na ọ bịara ije nwe ụna i che na ọ marọ ọ nya ka i ji wee jezie jee fụba fa n'anya fa wee weziere i wee kedo yi wee kedo yi gwuo ebe ọ tụrụ egwe desara yi ka o wee nwee ike ị na-ego ị na-ego ị na-eme ati- ị na- ị na-egokọba na-egokọba ọ na-ezinye ọtụ ka i tipịa ka o wee nwee ike wee bukọrọ fa ncha niile isi unu anaghị arụ ọrụ that is why o ji wee bụrụ sọsọ unu bụ anụmanụ nwaanyị igbo enwerọ nata ike ịbụ anụmanụ because nwaanyị igbo for example mụnwa mụ na onye obodo a na-emekọ ife m jiri onye obodo mee akwụkwọ enwe m ike ịfụ ya n'anya ị magoro na ife i ji wee bịa ife a bụ ka i were akwụkwọ ya wee nweta ife ị chọ inweta nalie mana unu pụta jee fụwa ịfụnanya naanị iyi zụba nwaanyị onye unu chọta onye ị bịara be fa ịchụ ego zụba ya na akwụkwọ zụba ya na ife niile dị iche iche zụba ya na ụmụaka ọ mụsịrị mgbe ị na-anọrọ ya ụmụazụ ọ mụrụ mgbe ị na-anọghị ya ọbụna ụmụnne fa nwoke mụrụ fa i jee zụba fa zụba ma ụmụaka niile a zụba ma nke gị nwa mụta ọ bụsịrị gị nwa mụta ọ bụrọ anụmanụ ọ bụrọ anụmanụ zaa m gị ka m na-ajụ ọnụ ọ bụrọ anụmanụ ya-eme ife a ọ bụrọ anụmanụ ya-abịa obodo oyibo ị bịara iburu ike ị bịara iburu ike jezie kpọkọrọ kpọkọrọ kpọrọ anụ anụ anụ anụmanụ na-akpafugharị na street maybe na ụlọ ashawo ka ị kpọtara ya club ka i si wee nwụta ya ị kpọrọ ya sịzị ya ngwa nọrọ ebe a ngwa ka m chọtara ya ọrụ ngwa jee ego ka ị gụwa akwụkwọ ngwa jee ka i mebe nke a i jee fix be fix be ihe ihe ihe yasara ayasa time adịlọ i welu time ị nwerọ jee na-efix mmadụ onye ị bịa be ya bịa ịchụ ego i were time na-adịrọ je na-efix ya ka i fix ya ka i tinye n'ọrụ ka i tinye na school ka ọ gụba akwụkwọ ị ma na time adịlọ ewu ọfịa unu nwa bụ anụmanụ thunder fire sikwa unu ncha niile n'ala anara apụ